Anso thíos fúinn ar an gcliathán ach tá sé braite ag an gcosaint. O'Hanlon arís. Ana-éadrom ar na cosa. Ceann so ar an líne ach is fiú dhá phointe go deimhin féin aige sin aige Dessie Ward. Bhuel tá Enda Smith ag scréachaigh is ag béicigh chun an chaid a scaoileadh isteach chuige istigh ar imeall na cearnóige ach ní chuir sé isteach. Coiscéim amháin i leataobh aige, Ben O'Carroll sásta le pointe ansan. Agus sé Dylan Ruane atá mar lántosaí ag Ros Comáin. Ualach spáis anso anois do Ros Comáin. Anois, Enda Smith go maith inniúil ar theacht i dtír ar spás agus an ceann san lena chiotóig stiúrtha go hálainn aige. Ach deineadh calaois ansan air siúd agus Aaron Carey an pheil scaoilte amach chomh fada le McCarthy aige. Ciarán Lennon ina choinne sin! Tá sé sin ealaíonta mar scór! Seo chughainn Colm Neary anois ó Bhéal Átha na mBuillí. agus tá inniúlacht scórála 71% aige Muineachán ach cabhróidh san muis le cás Ros Comáin. O'Hanlon arís. Ab é Niall Higgins atá air siúd ach tá an cor tugtha aige O'Hanlon dó trasna anso agus tá raic á dhéanamh aige Woods! Ní mór ná go gcuaigh san fén dtrasnán. Déanann siad guaim orthu fhéinig agus na truslóga fada aige Eddie Nolan. Duine curtha dhó aige. Dylan Ruane chun cinn air. Obair le déanamh aige McAnespie, Nolan babhta amháin eile tá pointe tuillte aige de bharr na n-iarrachtaí san agus é faighte aige. Micheál Bannigan, biaiste den scoth curtha dó aige siúd agus tá gafa trí bheirt ansan go neafaiseach agus thairis an dtrasnán. Cregg baineadh den bpáirc, bhuel, tháinig sé den bpáirc, níor baineadh é an lá deireanach. Ruathar maith anso aige Ciarán Murtagh, bhí sé fé bhrú, Beggan ag teacht, ach do bhí botún láimhseála ansan agus tá seans ar bháide caillte. Ab é Fallon a scóráil an pointe ar deireadh thiar. Cimeádta agus foighne á léiriú aige Ros Comáin anso. Ryan O'Toole, a bhuachaill, tá sé stuifiúil, cruaidh mar chosantóir, má tá! Diarmuid Murtagh á léiriú dhó. Is dóigh liom gur Stephen O'Hanlon a sháigh sé. Gary Mohan ag éirí in airde agus an ceann san gafa go maith aige agus an neart leis aige dul chun cinn. Ag feitheamh leis an ruathar O'Hanlon, gan dabht, toilteanach i gcónaí istigh. D'iarraidh an cúlaí a dh'iompó isteach 's amach an méid sin déanta agus táimíd cothrom arís. fós. 15 13 ar chlár an scóir ach coimeádfaimid súil air sin ach tá san leis ceartaithe Beggan idir an dá linn agus an rud ceannann céanna déanta ón dá bhaill aige. Ach tá Muineachán anois is stuaimiúchan oibre anso agus cuma ana-bhreabhsach orthu. O'Hanlon siar anso go dtí Bannigan agus ní lochtófá é sin mar iarracht. Siar anso agus Tá siad i ndiaidh an fear ceart a dh'fháilt. Ní lochtófá Diarmuid Murtagh mar fhear agus tá dhá phointe fachta leis an iarracht san aige Murtagh. Tógtha anseo aige Gary Mohan. Buailte chun cinn go dtí Ryan McAnespie. Neary fé bhrú anseo. Tacaíocht anseo aige siúd agus pointe an-bhreá ar fad fachta aige Ciarán McNulty. Bannigan, Conor Carroll ag teitheadh siar, Ryan O'Toole ag imeacht leis ansan agus Jack McCarron tagtha isteach, McCarron ar a chiotóig gluaiseacht den scoth. Ag déanamh go maith anseo anois mar sin O'Hanlon arís agus ruathar aige, Ryan McAnespie isteach i dtreo an chúil, isteach i lár slí Jack McCarron, an chois caite aige, McCarron leis agus tá an chéad chúl fachta agus é fachta aige Muineachán. Dhá bhabhta níos fearr ná iad. Gary Mohan anois. Conor Hand agus tá Mohan tar éis teacht isteach, bhuel, bhí sé á lochtú ní rófhada ó shin! Muineachán anois ag neartú agus ag feabhsú. Buailte chun cinn aige Woods agus pas álainn coise aige Andrew Woods agus an ceann san aige Bannigan thar an dtrasnán. Agus n'fheadar an bhfuil faic fágtha aige Ros Comáin ag an bpointe seo. Iad ag dul isteach ansan, cheapas cinnte go raibh calaois ach tá Donie Smith, seo fhéin seans! Agus seo chugainn Jack McCarron, muise sin buille beag cumhachtach. Bannigan, i bhfad níosa mhó san imirt sa tarna leath, uile-fheabhsaithe aige Micheál Bannigan, chipeáilte go hálainn. 1 a 26 aige Muineachán, 0 a 19 aige Ros Comáin. To captain of the Monaghan team, the one and only Micheál Bannigan. Sea go deimhin, bíonn na focail chearta aige Jarlath Burns i gcónaí ach tá an corn ina ghlac aige Micheál Bannigan.